salawatu rabi wasalamuhu alayhi an bɛ alahu taala deli ala ka an nafa n'a hɔrɔma ye diɲɛ ani lahara an bɛ alahu taala deli limaniya ani sutura ni garijɛgɛ ɲuman ala ka di an'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ alahu taala deli an ka hamina ko dogolenw an'a bangenenw ala ka sababu ɲuman di an ma u la jamana ala k'a mada hɛrɛ la ala ka kɛnɛya di an ka banabaatɔw ma

nka kuma dɔw la dɔw ta ye kungo yɛrɛ caya ani hamiw caya ye mm-hmm. o kuma n'a y'a sɔrɔ kungo caya ni hami caya don mm-hmm. ɔ alihamudulila o tɛ jate bana ye mm-hmm. o la n'i bɛna seli i b'i basigi i ka hamiw o kuma i b'a bɛɛ lajɛlen kɛ i bolo kɔfɛ fɛn ye ka i hakili to i ka seli la ɔ nka n'a y'a sɔrɔ a banalama don o tuma sariya bɛ se ka hakɛto kɛ i ma o la n'i hakili bɛ wasiwasi i ka seli bɛɛ la o tuma e ka seli o seli i bɛ baada de kɛ a kɔfɛ n'i ye seli o seli kɛ i hakili wasiwasira o i hakili ma wasiwasi o madama n'i kelen don i ka farida o farida n'i ye salamu bila i bɛ baada salamu kɛ a kɔfɛ n'i ye salamu bila i bɛ alahu akibaru fɔ ka tenturuko fila kɛ ka tahiya wɛrɛ kalan ka salamu bila ɔ nka kuma dɔ la i b'a sɔrɔ dɔ bɛ ɲagami yala ale ta ye kungo caya ye wa walima bana don a ka ca la n'a y'a sɔrɔ kungo caya de don i b'a sɔrɔ e bɛ se ka nin fɛn in bila i tɛgɛ kɔnɔ i bɛ dɔrɔmɛ duuru bila i tɛgɛ kɔnɔ mhm. ni kungo caya don i kɔni b'a dɔn k'a fɔ duuru kɔni kurulen bɛ n tɛgɛ kɔnɔ mhm. nka n'a y'a sɔrɔ banalama don k'a fɔ e ka wasiwasi ye bana ye mhm. n'i ye duuru bila i tɛgɛ kɔnɔ i yɛrɛ b'a lajɛ n'i y'i tɛgɛ kuru yɔrɔ min i bɛ siga est ce que duuru don wa duuru tɛ f'i ka tila k'a dayɛlɛ n'i y'a dayɛlɛ k'a ye duuru don n'i tilara k'a datugu tugun o nɔgɔni bɛɛ i bɛ siga o tuma o kɔrɔ ye k'o ta ye bana ye nka ni e b'a datugu i b'a dɔn k'a fɔ ko duuru de bɛ o kɔrɔ ye k'e ta tɛ bana ye e ta ye kungo caya ye o tuma ni kungo caya don n'i bɛna bato kɛ i b'i yɛrɛkun kɛlɛ o tuma la k'i hakili da Alahu taala n'a ka kira kan an'i ka bato kan nka n'a y'a sɔrɔ a banalama don o tuma n'i ɲinɛna walima i sigara baara tɛ kɛ ni e ka ɲinɛ ye baara tɛ kɛ n'i ka siga ye nka i ka farida o farida kɔfɛ i bɛ baada salamu kɛ an bɛ alahu taala deli ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma min ye an ka ɲininkakali filanan ye n'o de ye maa min ni ale bɔra muso nɔfɛ furusiri kɛra walima furusiri ma kɛ walima muso bangebaa n'o ye fa ye ani fa ka seere laadiri fila ani furunafolo ni bɛn kɛra o kan nka k'a fɔ fa ni ba sɔnna ba sen tɛ furuko la sariya la ba ka jɛn tɛ ɲini furuko la sariya la nka ba ka jɛn ni furu bonya bɛ da ba kan fa ka sira fɛ nka sariyatigiw tɛ fa ɲininka yala ba sɔnna wa a ma sɔn sariyatigiw mako t'o la nka ba ka sɔn ani ba ka ban o ye du kɔnɔ ko ye nka o tɛ sariya ko ye o tuma dukɔnɔna na a ɲininen don dutigi fana fɛ i ka furu bonya n'a karama di denbaw ma ani du kɔnɔ musow ma ɔ nka min ye furu yɛrɛ daga yɔrɔ ye muso tɔgɔ tɛ yen muso kuma tɛ foyi o tuma o ye cɛw dɔrɔn de ye o tuma ni muso ka denfa sɔnna ka den di cɛ ma o kɔfɛ ka seere laadiri fila weele kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sigi kɛrɛnkɛrɛn a kama o tuma seere laadiri fila in sigilen k'a f'u ɲɛna karisa min ye karisa denkɛ ye a bɔra n denmuso nɔfɛ sunna ani farida la o tuma furunafolo bɛnna nin ma n ye den di a ma ala ka farida ani kira ka sunna la o tuma kabini o don furu sirila cɛ ani muso ni ɲɔgɔn cɛ ala ka lawurusi la o tuma ni den min bɔra o kɔfɛ o den halala don ani den tɔw bɛɛ ye kelen ye nka n'a ma kɛ nin cogoya la fo e taara bɔ muso nɔfɛ woro fɔlɔ bɔra filanan bɔra mm-hmm. sabanan bɔra mm-hmm. nafoloba sarala mm-hmm. o tuma kuma fɔfɔra bɛɛ kelen kelen karisa bɔra karisa nɔfɛ a bɔra karisa nɔfɛ o tuma bɛɛ y'a mɛn fɛn bɛɛ bɔra o tuma muso ma daga i ye sariya la fo silamɛ furusiri ka kɛ don min o tuma denfa ka ɲininka i ka seere fila bɛ min seere fila ka yira sabula e y'a fɔ mɔgɔw ye de bɛɛ kɔni b'a kalama nka jɔn ye seere ye o tuma seere tɛ yen o kɔrɔ ye furu nɔngɔn ma dafa o tuma muso ni cɛ tɛ daga ɲɔgɔn ye o la fo silamɛ furusiri ka kɛ a ka ca la anw ka duguba kɔnɔ n'o ye bamako an'a ɲɔgɔnnaw an ka furuw bɛ kɛ tan n'i nana woro di i b'a sɔrɔ dutigi bɛ yen walima dutigi dɔgɔnin bɛ yen ale bɛ woro minɛ n'a ye woro minɛ a b'a fɔ a balima bɛɛ ye o tuma an ye karisa di karisa ma woro minɛna nka jɔn welela k'o sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'o kɛ seere ye o tɛ yen o tuma o b'a yira k'a fɔ seere tɛ yen ni seere dun tɛ yen hali ni silamɛ furusiri kɛra ni muso ka denfa ka seere fila ma wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la karisa aw fila ka kɛ seere ye karisa dira karisa ma hali ni silamɛ furusiri kɛra misiri la a tɛ bɛn cɛ ka se muso ma ɔ nka ni nin kɛra ta e ye woro bɔ sira dira i ma a fɔra bɛɛ kelen kelen seere ma bɔ den sɔrɔla o hukumu kɔnɔna na o kuma o koɲɛ bɛ segin ka taa alahu taala ma sabula i tɛ jɛnɛyakɛla ye nka i ye fɛn fɛnɛ kɛ sariya ma hakɛto di i ma min na o kuma o kiri bɛ alahu taala de bolo sisan den in tɛ se ka bila den nɔgɔlenw fɛ sabula furu in a kɛra ni denfa ka jɛn ye sabula jɛnɛya tɛ kɛ ni denfa ka jɛn ye o kuma nka furu in a kɛra ka sɔrɔ furu nɔngɔn ma dafa sabula nɔngɔn dɔ ye denfa ka bɔ denfa ye woro minɛ nɔngɔn dɔ ye seere fila ka na seere fila ma na nɔngɔn dɔ ye furunafolo ka sara furunafolo sarala nɔngɔn dɔ ye sigi ka provoquer ka furu saritu fɔ mɔgɔw ye o ma kɛ o kuma nɔngɔn dɔ kɛra nɔngɔn dɔ ma kɛ o kuma ko o furu koɲɛ in o bɛ segin ka taa alahu taala ma nka den in kɔni tɛ jate kulonkɛ den ye nka i ye fɛn kɛ min bɛ sariya kɔ kan sabula furu nɔngɔnw ma dafa ɔ nka n'i taara burusi kɔnɔ yɔrɔw la ni bɔ kɛra muso nɔfɛ k'a fɔ sira dira olu bɛ baara dɔ kɛ u b'a fɔ ko woro ci o don o bɛ kɛ dugutigi bulon na walima a bɛ kɛ alimami ka so o kuma bɛɛ bɛ wele ka na o kuma denfa b'a fɔ karisa bɔra karisa nɔfɛ a ye kɛ seere ye an ye karisa di karisa ma woro ci bɛ kɛ ka woro tila o kuma n'o kɛra burusi kɔnɔnaw na don min fɛnɛ o kɔrɔ ye muso ni cɛ dagara ɲɔgɔn ye o don o kuma furusiri min bɛna kɛ misiri la a tɛ f'o ma ko furusiri dɛ a bɛ f'o ma ko duwawu ɔ an ye fɔlɔ min fɛnɛ fɔ n'o de ye muso ka denfa bɔra a ye seere fila wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye na karisa bɔra n denmuso karisa nɔfɛ n y'a d'a ma sunna ani farida la furunafolo bɛnna nin ma o denw furu sirila ala fɛ yen min bɛ taa kɛ misiri la a tɛ f'o ma ko furusiri a bɛ f'o ma de ko ka silamɛw kunnafoni n'a ye karisa ni karisa ye ɲɔgɔn fɛ a kana bali aw la a fa y'a di a ma o kuma hali ni o y'a sɔrɔ muso in kɔnɔma don o kuma dugawu min bɛ kɛ misiri la a bɛ fɔ o de ma ko dugawu o tɛ furusiri ye nka n'a ma kɛ nin togo la fo woro minɛna ten k'a fɔ bɛɛ ye kelen kelen min bɛ kɛ misiri la o de ye furusiri yɛrɛ yɛrɛ ye nka n'a kɛra nin togo la min bɛ kɛ misiri la o ye dugawu ani kunnafoni de ye o kuma an bɛ alahu taala deli faamuyali ko ɲuman ala k'a nɔgɔya

hali sariya la ni cɛ ye jɛnɛya kɛ ale bɛ gosi busadaya kɛmɛ ni cɛgana don ka a don kaso la a bɛ tila ka gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ san kelen nka ni muso ye jɛnɛya kɛ ni musogana don a bɛ gosi busadaya kɛmɛ muso tɛ gɛn mun kama sabula muso danbe tɛ gɛnni ye ni muso gɛnna dɔrɔn o kɔrɔ ye k'i ye dɔ fara a ka jogojuguya kan sabula ni e y'a gɛn ka bɔ faso kɔnɔ cɛ lankolon dɔ de b'a ta o n'o y'a ta o kuma o ye tiɲɛni de taatɔ ye o kuma i denmuso jogo juguyara togo o togo a tɛ gɛn o kuma denmuso fɛnɛ a ye cɛ kanu togo o togo a kana boli a nɔfɛ ni muso bolila cɛ nɔfɛ dɔrɔn a y'a ka musoya nɔrɔkɔ bɔgɔ la o kuma ni muso bolila cɛ nɔfɛ sariya la o tɛ bɛn hali n'a y'a sɔrɔ dugu laada don laada don sariya tɛ baara kɛ ni laada min ye o kuma anw yɛrɛ ka laada la yan muso danbe ka bon o ma ɔ fɔlɔ yɛrɛ ni cɛ ye muso tigɛ aw bɛ kɛ ɲuguntɔ fɛn de ye dugu kɔnɔ nka muso ka boli cɛ nɔfɛ sariya la o tɛ bɛn nka n'a bolila nɔfɛ ɔ ni u ye su kelen ci hali n'u nana woro tɛ se ka bɔ a bɛ muso in bila de a bɛ lida sigi fɔlɔ fo a ka laada yeko saba kɛ ni laada yeko saba kɛra da bɛ sɔrɔ ka don furuko kuma na o kuma an bɛ alahu taala deli ala ka sababu ɲuman di an ma o kuma laada dɔw bɛ yen u cɛ man ɲi i komi dugu dɔw ka laada yɛrɛ ye ni muso ma den kelen sɔrɔ kɛnɛma cɛ tɛ bɔ a nɔfɛ sabula u b'a fɔ ko denwolomuso don muso min ma den sɔrɔ fɔlɔ olu tɛ sɔn ka bɔ a nɔfɛ ko n'i y'a furu ko lala a tɛ den sɔrɔ i ye nka ni muso min ye den kelen sɔrɔ tulonkɛ la concurrence de daminɛ dugu cɛ bɛɛ bɛ wuli o nɔfɛ

an ka sigida tɛmɛnen an tun bɛ tiɲɛ fɔ kan an bɛ masa in tanu k'a barikada masa min ye maaw kɛ maa minnu ni olu ye tiɲɛ sira minɛ k'olu fara kunnaja jɔnw kan ala k'an fara o kunnaja jɔnw kan masa min a ye maaw jaasi ni ka maaw kunnagoya maa minnu n'u jɛgɛnna ka bɔ tiɲɛ sira kan ni ka taa kalon ani nanbara sira kan ala kana an ye o jamakuluw la o kɔfɛ an bɛ seereya k'a fɔ masi tɛ yen fo alahu taala kelen ale de ye maa ɲinɛnen kelen kelen bɛɛ lajɛlen lakunu kuranɛ kɔnɔ k'u kana sɔn k'u ka taabolo kɛ kalon ye o kɔfɛ n bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi muhamadu sallallahu alayhi wa sallam alahu taala ka jɔn don a ka ciden don ale de ye tiɲɛ bange ka bɔ kalon na an b'a fɔ alahu taala ka kisi ani nɛɛma caman kɛ nin cɛba in kan a n'a so dunkew a n'a ka sahabaw ani maa minnu sen dara a sen da nɔ na fo alikiyama jɔ kɛnɛ kan ala ka ne ni aw ye o cɛbaw an'o musobaw la o de la an ka sigida tɛmɛnen an kumana tiɲɛ kan tiɲɛ yɛrɛ mun don sariya ye mun fɔ tiɲɛ kan o kɔfɛ an kumana tiɲɛ fasamantiya kan fasamantiya jumɛn bɛ tiɲɛ fɔ la n'i ye tiɲɛ fɔ a bɛ segin ni hɛrɛ jumɛn ye i kan an ka walan jɔra o yɔrɔ in na ni alahu taala ka diɲɛ ye bi an bɛna wuli yala tamasiyɛn jumɛn bɛ tiɲɛ fɔ la maa min n'a kɛra tiɲɛ fɔla ye tamasiyɛn jumɛnw bɛ bange a tigilamaa kan ɔ n'i kɛra tiɲɛ fɔla ye tiɲɛ jiriden dumanw fana ye fɛn jumɛnw ye ni alahu taala sɔnna an da bɛna boli olu kan bi an bɛ alahu taala deli an bɛ min fɔ alahu taala ka an ni sawaba bɛn o de la alahu taala b'a fɔ an ɲɛna kur'ani kɔnɔ ya ayuha alladina amanu a ko ya aw maa minnu limaniyara ittaqullah a ye siran alahu taala ɲɛ gindo ani bange la wa kunu ma'a sadiqin a ka fara tiɲɛtigiw kan o tuma n'i siranna ala ɲɛ siga t'a la e bɛ tiɲɛ fɔ nka ni maa o maa ye kalon tigɛ o kɔrɔ ye k'a tigilamaa tɛ siran allahu taala ɲɛ o de la ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam alaykum bisidiq a ko ne bɛ aw silamɛw ma ni tiɲɛ fɔ ye degun nana cogo o cogo tɔɔrɔ nana cogo o cogo kamanagan nana cogo o cogo ɲani nana cogo o cogo tiɲɛ fɔ fa inna sidika sabula tiɲɛ fɔ yahdi ila albir ale de bɛ adamaden kanda k'i bila ɲumanya sira kan wa inna albirra i k'a dɔn ɲumanya fɛnɛ yahdi ila aljanna ale de bɛ adamaden kanda k'i bila aljanna sira kan wa ma yazalu rajulu adamaden kɔni ma wuli yasduk a bɛ tiɲɛ fɔ wa yataharra sidika ni ka tila ka tiɲɛ fɔ kɛrɛnkɛrɛn a ka lahalaya bɛɛ la hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ in bɛ segin ale ma ni tɔɔrɔ ye hatta yuktabu indallahi siddiqa fo a tigilama bɛ taa sɛbɛn allahu taala yɔrɔ k'a fɔ karisa tiɲɛtigi don o de la an ka sigida tɛmɛnen na an y'a yira ka fɔ n'i y'a ye silamɛya ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen minɛ waati kunkurunin kɔnɔ mhm. n'i y'a jate minɛ diɲɛ minɛli waatiw la a ka dɔgɔn mhm. sabula n'i b'a fɛ ka diɲɛ kɛ i ta ye a mako bɛ siyɛkiliw de la génération kelen tɛ se ka diɲɛ mara mhm. nka silamɛya ye diɲɛ mara waati kunkurunin hal'a ma janya nka a y'a mara mun kama tiɲɛ fɔ ani laadiriya kama sabula ala kira ye cɛ minnu mara i k'a dɔn ni o cɛ ninnu kun ye kiri tigɛ olu de kun ye dugumakolo kiritigɛlaw la tiɲɛtigiw ye ala kira ye sahaba minnu mara o jagokɛlaw de kun ye dugumakolo jagokɛlaw la tiɲɛtigiw ye ala kira ye cɛ minnu mara o baarakɛlaw de kun ye dugumakolo baarakɛlaw la tiɲɛtigiw ye ala kira ye cɛ minnu mara o dɔnnikɛlaw de kun ye dugumakolo dɔnnikɛlaw la tiɲɛtigiw ye n'a kun fɔra ko silamɛw ka dɔnnikɛla ye nin fɔ yahudiya kun tɛ siga a la nasara kun tɛ siga a la u kɔni b'a fɔ an ma sɔn a ma nka u b'a dɔn ka fɔ tiɲɛ na min fɔra o de ye tiɲɛ ye n'a kun fɔra ko silamɛw ka kiritigɛla ye nin kiri tigɛ n ko yahudiyaw ni nasaraw kun bɛ t'u ka kiri tigɛ alakira yɔrɔ k'a sɔrɔ u ma da alakira la o mun na sabula u b'a dɔn ko ala kira tɛ kiri tigɛ ni a ni dungɔ ye e ma o de la don dɔ cɛ dɔ nana yahudiya kun don a ka juru kun bɛ ala kira la tiɲɛ yɛrɛ fɛnɛ na a ka juru kun bɛ ala kira la koyi a nana a ye sahabaw cɛ ci a diminen a nana ala kira minɛ sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɔli ma a ye ala kira yigiyigi a ko muhamadu i tɛ juru sara o yɔrɔ bɛɛ umaru bun khatabu wulila a y'a ka npamuru fosi a ko kira diɲɛ n ma n k'a kunkolo tigɛ munafaki don mhm. ala kira ye mun fɔ ala kira ko umaru ma mhm. a ko umaru e ye min kɛ ne kun t'a fɛ i k'o kɛ mhm. sabula o tɛ laadiriya ye ne kun b'a fɛ e k'a fɔ de karisa n'i bɛ juru kani juru kani ni ladabu ye ala kira n'i ye juru ta juru sara ni ladabu ye o kuma ko i kun kan k'a fɔ tan de o kuma nin de ye laadiriya ye ne nin ye anw ye maa min bɛ wuli k'i defansi ta i b'o tigi de tanu nka n'a ma kɛ laadiriya kan i kan'a tanu o de la ni ala kira ye cɛ minnu lamɔ o jagokɛlaw o de kun ye diɲɛ jagokɛlaw ka tiɲɛtigiw ye nka sa kuma min ni dɔnnikɛla jugu ye kalon tigɛ a mantonw n'a ka kalandenw ye jagokɛla jugu ye kalon tigɛ a ka kiliyanw ye musow ye kalon tigɛ u furukɛw ye cɛw yɛrɛ fɛnɛ ye kalon tigɛ u furumusow ye bangebaaw ye kalon tigɛ u wolodenw ye denw yɛrɛ fɛnɛ ye kalon tigɛ u bangebaaw ye kalon nana cɛrin manton nana jasi o kuma o de kama anw fiɲɛyara mhm. an kɛra i komi ji kalakala manton wɛrɛw bolo mhm. ni ji woyo bɛ ka na kalakala sago t'a taa yɔrɔ la o o kuma kalontigɛ de y'a to an kɛra i komi kalakala mhm. an juguw bolo u bɛ taa n'an ye yɔrɔ la yɔrɔ min ka di u ye o de la an bɛ alahu taala deli ala kana an ye o kalakalaw la o de la an bɛ waati min na bi i k'a dɔn diɲɛ mako bɛ sankaba wɛrɛ de ka fin min ye tiɲɛ sankaba ye sankaba min ni a kabasen ka sanu a ji jɛlen don o sankaba in o ji ka bɔn dugumakolo kɔ kan nin ka kalon ko ka bɔ yen n'o kɛra an bɛ lafiya sɔrɔ o de la n'an ye tiɲɛfɔ in ta k'a lajɛ ni maa min ye tiɲɛ kɛ a taabolo ye tamasiɲɛ jumɛn bɛ bange a tigilamaa kan tuma tuma'aninatul qalb a dusukun bɛ hakilisigi sɔrɔ wa thabatu a tigilamaa fana bɛ sabati tiɲɛfɔ mm-hmm. a bɛ dusukun basigi mm-hmm. a b'i ka limaniya sabati mm-hmm. e m'a ye n'i ye mɔgɔ bila baara dɔ la walima i ye mɔgɔ dɔ ci taa nin fɛn in san butigi la a sɔngɔ dɔnnen don ba kelen a tigi taara a y'a sɔrɔ kɛmɛ kɔnɔntɔn n'a nana n'i ko joli don a ko a sɔrɔla ba kelen a i y'a lajɛ ko an ka taa fɛn in falen fɛn in man di ne ye i b'a sɔrɔ a tigilamaa cogoya bɛ yɛlɛma n'a m'a fɔ a a tɛ sɔn falen ma walima sisan b'a sɔrɔ a tigi wulila a karisa o kuma e ma da ne la wa taali man d'a ye nka n'a y'a sɔrɔ a y'a san ba kelen ale yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ de a ka taga sabula n'aw sera ale ka jɛya a n'a ka saniya n'a ka tiɲɛfɔ bɛ bange nka n'a y'a sɔrɔ ale m'a fɔ ko ale m'a san ba kelen a cogoya bɛ yɛlɛma o de la ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko da' ma yaribuk fɛn o fɛn n'o b'i siga k'o to yen ila ma la yaribuk i tɛ siga fɛn min na k'i k'o kɛ o kuma fɛn min b'a to adamaden ni sigana bɛ na i la i kan'o kɛ fɛn o fɛn n'a bɛ sigana na e la i kana o kɛ i kana t'i ka affaire traité gulɔso kɔnɔ e ɲɔgɔn mɔgɔba e taara i ka affaire traité gulɔso kɔnɔ tiɲɛ don i tɛ gulɔ min nka ni i maabaɲɔgɔnw y'i sigilen ye siga bɛ don i la ɔ ni denw teriw ye i fa sigilen ye u bɛna a cɛ an yɛrɛ ye levi ye yan yɔrɔ in na ah. sika donna denw na o tuma cɛkɔrɔba kana kɛ sababu ye a ka intérêt kɛrɛnkɛrɛnnen kama k'a fɔ k'a bɛ taa sika don a yɛrɛ kun a n'a ka denw na o de la tiɲɛ fɔ ale bɛ dusukun basigi i komi alakira b'a fɔ cogo min wa a bɛ sika fana bɔ dusukun na nka kalon ale bɛ sika don kalontigɛla yɛrɛ la kuma bɛɛ o de kama allahu taala ko qur'an kɔnɔ a ko walamma ra'a almu'minuna alahzab tuma min na limaniyajɔnw n'u ye kɛlɛbolow ye sabula yanni uhudu kɛlɛ ahazabu kɛlɛ n'an b'a fɔ a ma handaku kɛlɛ yanni kɛlɛ in tasuma ka mɛnɛ ala kira ko ko kɛlɛbolow bɛna kɛ k'u lamini o tuma kɛlɛ tasuma mɛnɛnen a kɛra o cogo la yahudiya banu nadirikaw mhm. olu ye layidu tiɲɛ ka n'u da madina fan dɔ fɛ mhm. banu kayinaka olu ye layidu tiɲɛ mhm. ka n'u da madina fan dɔ fɛ yahudiyaw olu ye layidu tiɲɛ ka n'u da madina fan dɔ fɛ ɛ makankaw olu nan'u da madina fan dɔ fɛ madina lanbele kɛra ni kɛlɛbolo ye o tuma allahu taala ko ko kuma min limaniyajɔnw y'o kɛlɛbolo ye u ye mun fɔ qalu hadha ma wa'adana allahu wa rasulu u ko ala n'a ka kira ye layidu min ta an ye dɛ nin y'o de ye wa sadaqa allahu wa rasulu ala n'a ka ciba ye tiɲɛ fɔ nka ni kɛlɛbolo kun danna kelen ma dun yanni limaniyajɔnw ka siga ala kira yɛrɛ pere de tun bɛ siga o tuma tuma min na n'a sabatira ko kɛlɛbolo cayara allahu taala ko wa ma zadahum illa imanan wa taslima sabula ala kira y'a fɔ ko kɛlɛbolo bɛ caya cogo min a cayara o cogo la o tuma limaniyajɔnw jidira limaniya ani yɛrɛkundi la ala kira ka yamaruyaw fɛ

ala kira ko fɛn joli ka di e ye ɲɛnamaya kɔnɔ abuzari ko ala kira ma ko fɛn saba de ka di ne ye mhm. ala kira ko ko fɛn saba ye fɛn jumɛn ye mhm. abuzari ko ko fɛn fɔlɔ min ka di ale ye alju'u kɔngɔ fɛn filanan min ka di ale ye almaradu bana fɛn sabanan min ka di ale ye almawtu mm, saya eh. munna sabula a yɛrɛ dalen bɛ a ka limaniya la a y'a tiɲɛtigiya. alakira ko sallallahu alayhi wa sallam abuzar e ye fɛn saba min fɔ tan nin man di maa si ye maa si tɛ dugawu kɛ nin fɛn saba la o tuma abuzar an ka laɲini bɛ yɔrɔ jumɛn nɔfɛ n'o ye tiɲɛ fɔla a labɛnnen don ka lahara kɔnɔ a ko n'i y'a ye saya ka di ne ye sabula ala de ka di n ye maa dun ni ala tɛ se ka ɲɔgɔn ye n'i ma sa ɔ nka n'a fɔra ka sɔrɔ anw bɛ misiri kɔnɔ k'an ka sa o y'an jugu fɔlɔ de ye walima e bɛ seli la misiri vantilo ka tigɛ k'a bɛ bin aa i bɛ girin dɛ mun na sabula i labɛnnen tɛ ka lahara kɔnɔ o tɛ e m'a ye ala kira ni sahabaw sigilen bɛ suran dɔ jiginna Suran in daminɛ kɛra ata amurullah ko ala ka yamaruya kuma sera n'o ye alikiyama jɔdon ye nin fɔra yɔrɔ min sahaba bɛɛ lajɛlen girinna ka wuli k'u jɔ o tuma kira an labɛnnen don ala ka ɲininkakali kɛ nka n'a fɔra anw ni ɲɔgɔn cɛ aa o man nɔgɔn dɛ i komi an b'a ye kisaw la cogo min karamɔgɔkɛ dɔ a taara a karamɔgɔ fɛ yen fɛn dɔ di yan n bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogo min a ko nka ni n ye fɛn in d'i ma lajarabili saba bɛ na n'i sera k'o latɛmɛ alihamudulila n'i ma se k'o latɛmɛ i t'i ka laɲini sɔrɔ wa n'i m'a kɔlɔsi i hakili bɛ tiɲɛ dɛ o tuma karamɔgɔkɛ in a y'a karamɔgɔ ka kuma a y'a minɛ a ko walisa n kana siran a taara misiri kɔnɔ sabula jama bɛ yen ni n kelen don n ka so kɔnɔ n bɛ se ka siran nka ni n bɛ misiri cɛla n tɛ siran dɛ o tuma farida seli banna a y'a sigi a y'a ka zikuru daminɛ a y'a ye a bɛ kungokoloba kɔnɔ waraba ɲɛsinnen bɛ a ma a jakisi falen joli kɛnɛ na o bɛ ka girin o bɛ ka girin waraba sera a ma yɔrɔ min waraba tununa a y'a kɛrɛfilɛ a ɲɛ bɛ jama la a kɛrɛfɛ a tɛmɛna ni zikuru ye a y'a ye a bɛ kungokoloba kɔnɔ tugun binjalanw o kɛlen don ka kungokolo in fa tasuma mɛnɛnen don tasuma bɛ ka na tasuma bɛ ka na tasuma bɛ ka na tasuma bɛ na s'a ka golo ma yɔrɔ min mhm. tasuma sara a y'a kɛrɛfilɛ a ɲɛ bɛ misiri falen na jama na lajarabili laban mhm. a sina k'a yɛrɛ suguba dɔ de kɔnɔ mhm. sugu in falen don jama la tɛntɛntɛn ale ɲɛ b'a la yɔrɔ min commerçants clients jagokɛlaw bɛɛ bɛ k'i ka minɛnw cɛ bɛɛ bɛ ka girin diɲɛ wulila diɲɛ wulila diɲɛ wulila diɲɛ wulila ale yɛrɛ fana y'a ka golo cɛ ka girin a bɛ misiri kɔnɔ diɲɛ wulila diɲɛ wulila mun kama sabula a ma a labɛnnen tɛ saya kama a ma labɛn saya kama o tuma n'i ma labɛn saya kama dɔrɔn ni saya kuma fɔra e tɛ se ka basigi cogo si la nka mun de bɛ mɔgɔ basigi tiɲɛfɔ de b'a to i bɛ basigi o de la tiɲɛfɔ a tamasiyɛn dɔ ye jumɛn ye min bɛ bange mɔgɔ kan tiɲɛfɔla b'a ka waati tanga tiɲɛfɔla a b'a ka wagati tanga sabula limaniyajɔn ye tiɲɛtigi de ye wa a bɛ waati fɛnɛ kɔrɔta a n'a bonya dɔn mm. a bɛ waati fɛnɛ valeur dɔn ɔ ni tiɲɛfɔla ko i ma mm. na midi an bɛ nin daminɛ midi hali ni e ma na ale b'a ka layidu dafa a b'a daminɛ o tuma mm-hmm. an bɛ nin kumakan in an b'a ɲɛsin mɔgɔ fɔlɔ min ma mm-hmm. o ye ne yɛrɛ ani maa minnu bɛ ka baara kɛ ni n ka gurupu kɔnɔna na ɔ sabula an ye sigi min labɛn ɲina a fɔra mɔgɔw ye ko maaw ka na ɛri min na a y'a sɔrɔ dɔw nana tiɲɛ na nka a ma se ka labɛn ka bɛn a ma ɔ nka kuma dɔ la ɔ an bɛ jiginna di u ma i komi an tɛ jiginna di u ma sabula karamɔgɔ min kun kan k'a daminɛ ka bɛn waati ma o de ma se ka bɛn waati ma nka hali n'o ma bɛn wagati ma ma d'a ma aw ko a bɛ daminɛ ka bɛn a ma a kan ka o cɛsiri ka mɔgɔ wɛrɛ bila o ka mɔgɔw kunnafoni yanni min kɛrɛnkɛrɛnna o ka na sabula lujura min y'o sɔrɔ aw kana aw ka layidu tiɲɛ mɔgɔ dɔ ka lujura kama allahu taala ko wala taziru waziratun wizra ukhra o tuma an ka hakili to nin na n'an ye dizɛr pil fɔ a ka daminɛ o la hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen sabula ala kira ye weleli daminɛ o y'a sɔrɔ cɛ kelen de tun bɛ abubakar mm. a tun b'o dɔrɔn de waajo nka o de ye diɲɛ bɛɛ mara nka mun kama o ye diɲɛ bɛɛ mara mm-hmm. tiɲɛ mm-hmm. o tuma ni jamakulu fɛn o fɛn sigira tiɲɛ kan mm-hmm. o bɛ taa nka ni jamakulu fɛn o fɛn tora ka layidu di k'a bɔ a ma n m'a fɔ a tɛ mɛn senna dɛ nka don dɔ a sen bɛ kari sabula tiɲɛtigiw fari bɛ faga tiɲɛtigi bɛ na ko u ko k'a bɛ daminɛ dezɛr ale nana sɔrɔ a ma daminɛ dezɛr kabini o yɔrɔ la a dusukun bɛ bɔ a tɔgɔ la a karisa aw ko dezɛr ne tun b'a fɛ ka na kun fɔlɔ lamɛn ka taa nin ci la nka a ma daminɛ o tuma an bɛ min gɛlɛya an yɛrɛ kun ma o de ye n'an ye min fɔ mɔgɔw ye hali ni mɔgɔ ma na dɔ k'a sigi ka baara daminɛ kun min y'a to mɔgɔ min kɛrɛnkɛrɛnna n'o ma na an t'o dɔn n'a ye weleli kɛ fɛnɛ alhamdulila o tuma an bɛ alahu taala deli ala ka hakili ɲuman sabati an ni an nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan sabula waati valeur de b'a la e bɛ maa minnu wele ka na kungo dɔ de b'u bolo u b'u ka kungo bila ka waati dɔ de kɛrɛnkɛrɛn a kama mm-hmm. nka u nana e ka kungo min na e ye waati lan fu di u ma mm-hmm. n'o kɛra olu bɛn'o fu min sigi u tɛ foyi la u mako dɔ fɛnɛ bɛ sa u kɔfɛ o tuma a b'i komi n'i ma tiɲɛ fɔ dɔrɔn i kɛra tɔɲɔnnikɛla ye sabula i bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw ka waatiw tiɲɛ u bolo mhm. o de la hasanul basri ko a ko don foyi fajiri kɛnɛ tɛ ci fo alahu taala ka danfɛn dɔ bila a bɛ weleli kɛ adamadenw na a bɛ mun fɔ a b'a fɔ yabna adam ɛ ya e adamadenni mhm. ana khalqun jadid ne don min fajiri kɛnɛ cilen filɛ ne ye ala ka danfɛn kura dɔ de ye wa ala amalika shahid i bɛna baara fɛn o fɛn kɛ ne alahu taala seerelen don a kan wa ne don in fɛnɛ bɛ seere a kan faghtanimni o tuma i jija i ka ne don in nafa bɔ fa inni la a'udu ila yawmil qiyama ni ne don in tɛmɛna ne tɛ segin tugun fo alqiyama jɔ kɛnɛ kan o de la n'i ye sahabaw ta k'u lajɛ ka tabiinaw ta k'u lajɛ k'an ka diinɛ cɛbaw ta k'u lajɛ nabiɲumanw ni cidenw kɔfɛ maa minnu bɛ waati kɔlɔsi k'a hakɛ di o ye ala jɔn ɲumanw de ye sabula waati valeur b'a la kosɛbɛ o de la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbun a ko nɛɛmaba fila bɛ ala y'a di adamadenw ma nka maa minnu hakili surunyana u ɲinɛnen don a kɔ o nɛɛma fɔlɔ alfaragh waati lankolon minnu bɛ ni adamaden sigira ka carte jouer walima ka tulonkɛ kɛ walima ka jeuw kɛ a bɛ ka tigɛ ka bɔ i si la a b'i komi i bɛ ka tasuma de bila i si la o bɛ k'a jeni sabula o bɛna tɛmɛ gansan e ma foyi foyi de kɛ o waati kɔnɔna na o tuma adamaden man kan ka sigi ten gansan kuma si fo a k'a sɔrɔ i bɛ fɛn dɔ la a filanan as-sihha k'o de ye kɛnɛya ye maaw ɲinɛnen don kɛnɛya kɔ u b'u ka kɛnɛyaw labaara fɛnɛ ala kota de la o tuma ala kira ko k'an ɲinɛnen don nin nɛɛmaba fila kɔ o la eh, an ka tiɲɛ kɔnɔna na yala jiriden jumɛnw fɛnɛ bɛ tiɲɛ na a b'i komi waati b'a fɛ ka koron nka halisa walan tɔ a ka jan o tuma tiɲɛ jiriden dɔ ye jumɛn ye tiɲɛ jiridenw ka di kojugu nka jɔn de b'a diya dɔn jɔn de bɛ se ka jiriden tigɛ o de ye tiɲɛ fɔlaw ye sabula tiɲɛ fɔla de bɛ tiɲɛ diya dɔn nka ni tiɲɛ fɔra dɔrɔn i b'a fɔ k'i ye tasuma de bila kalontigɛla la ni tiɲɛ fɔra dɔrɔn nanbaratɔ i b'a fɔ k'i ye muru de kɛ k'a dusukun sɔgɔ sabula tiɲɛ man di olu ye nka ni tiɲɛ fɔra yɔrɔ min tiɲɛfɔla sigilen hali n'a y'a sɔrɔ finteni gɛlɛn de bɛ k'a wɔsilen don lafiya dɔ bɛ na a farikolo la min ma deli ka na ɲɛnamaya kɔnɔ e m'a ye o tiɲɛfɔ nafa dɔ ye jumɛn ye a jiriden dɔ ye jumɛn ye rahatu dɔmir tiɲɛ bɛ adamaden conscience lafiya a b'i dusukun basigi mhm. a bɛ hakilisigi di ni ma mhm. o de la ala kira ko sidiku tumaanina mhm. ko tiɲɛ fɔ o ye hakilisigi ani basigi ye ɔ aja korotom e bila baara baara dɔ la misali arajo ye e bila nin baara la ɔ o kɔnɔna na mhm. i y'a bɛɛ kɛ ni tiɲɛ ye mhm. o tuma arajo ko sisan aja korotom i labɛn mhm. an bɛ n'i ka baara contrôler n'o fɔra yɔrɔ min i sigilen bɛ lafiya de o tuma e yɛrɛ b'a fɔ hali ni contrôleur yɛrɛ sumayana e bɛ weleli kɛ aw kun ko ko contrôle bɛ na kɛ yala a bɛ na kɛ wa. o tuma i bɛ compte rendu bɛɛ k'u ye ɔ nka n'a y'a sɔrɔ baara in e m'a kɛ ni laadiriya ye yurukuyuruku kɛra a kɔnɔ nanbara kɛra a kɔnɔ n'a fɔra ko contrôle bɛ na kɛ yɔrɔ min i ja bɛ tigɛ fɔlɔ n'i ja tigɛra ni ala ɲɛsiran ye tɛ yen i ma a tigi bɛ taa somaw fɛ yen moriw fɛ yen karamɔgɔw fɛ yen a bɛ taa ala jɔnw fɛ yen e ko baarakɛyɔrɔ k'u b'a fɛ ka na bin n kan koyi k'u b'a fɛ ka bin n kan e mɛ e bɛ baara la an bɛ n'i sɛgɛsɛgɛ de baara bɛ ka k'a cogo la wa a tɛ ka k'a cogo la o ye binkali ye wa o kɔrɔ ye e de ye fɛn kɛ min man kan ka kɛ o tuma n'i kɔni ye trésorier girintɔ ye a ye dugawu kɛ o bɛ ka nkalon da n na walima baarakɛla bɛ ka girin patron b'a fɛ ka n tɔɲɔ a ma jɛ n'a jɛlen don ale yɛrɛ de b'a fɔ patron ma a mun na i tɛ to k'an ka baara yɔrɔw jateminɛ n'a bɛ ka kɛ walima a tɛ ka kɛ ka ɲa o tuma n'i y'a ye adamaden segara mm. walima a bɛ boliboli la k'u bɛna bin n kan e dun bɛna sɛgɛsɛgɛ de o tuma o kɔrɔ ye k'i bɛ ka baara min kɛ i tɛ k'a kɛ ni laadiriya ye o kɔfɛ tiɲɛ jiriden dɔ ye jumɛn ye tugun mm-hmm. i bɛ nafolo min sɔrɔ barika bɛ don a la n'i y'i ka nafolo ɲini ni tiɲɛ ye mm-hmm. barika bɛ don a la ala bɛ tila ka nafolo in jiidi mm-hmm. wa i bɛ nafolo in dun ni lafiya ani farifoni ani nisɔndiya ye nka ni nafolo ma sɔrɔ tiɲɛ kan fo e ye nanbara ni yuruguyurugu ni kalon tigɛ ka nafolo ɲini n ko hali n'i y'o don sogo la walima jɛgɛ a nanji kasa fɛ mɔgɔw nɛnkɔrɔ ji bɛ ka seri ni e bɛ k'a dun n'i y'a jɛgɛ ta walima i y'a sogo ta i y'a bila i da kɔnɔ dɔ ko a ni tile n k'i sigilen ja bɛ tigɛ de i b'a fɔ a y'a lajɛ nin ye jɔn ye fɔlɔ dɛ sabula i ye min ta namara n'o don dumuni in bɛ kunaya i da de nka n'a sɔrɔla tiɲɛ kan ni mɔgɔ ko a ni tile i b'a fɔ a bisimila i bɛnna i sen ma koyi mun na sabula a sɔrɔla halala la o de la ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam albayyi'ani bil khiyar a ko feerekɛla ni sannikɛla u bɛ suganteli de la ma lam yaftariqa ma dama n'u ma fara fa in sadaqa ni feerekɛla ye tiɲɛ fɔ a ka feere kɔnɔna na sannikɛla fana ye tiɲɛ fɔ a ka sanni kɔnɔna na wa bayyana feerekɛla ye a ka feerefɛn lebu bange karisa i bɛna fɛn min san n'i y'a san nin lebu ni nin lebu b'a la dɛ n'i ye fɛn in san si t'a la dɛ n'i ye fɛn in san n'a binna dɔrɔn o y'a ko bannen ye dɛ n'o i y'o bɛɛ walawala sannikɛla fana ko ɔhɔn ne bɛn'a san o kan wa wari min fana bolo n bolo wari in ka ɲi namara tɛ wari in na n m'a sɔrɔ haramu sira kan burika lahuma ko ala bɛ barika don u fila la fi bay'ihima u ka feere la u bɛ fɛn min sɔrɔ feerekɛla bɛ nafa n'a ka wari ye sannikɛla bɛ nafa n'a ka marchandise a ko nka wa in katama ni feerekɛla ye feere lebu dogo wa kadhaba ka tila ka kalon tigɛ kiliyan ye ko premier don ka sɔrɔ deuxième don ɔ kiliyan fana ye kalon tigɛ feerekɛla ye k'i kali ala la foyi tɛ n kun ni ba kelen tɛ feerekɛla fana ko i komi o dɔrɔn de b'e kun ɛɛ nin fɛn min filɛ siko dan don ka sɔrɔ a tɛ bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ o tuma u bɛɛ ye kalon tigɛ ɲɔgɔn ye muhiqat barakatu bay'ihima ko feere barika banna ni feerekɛla y'a ka wari minɛ n'a ma buru a kɔ kasara dɔ bɛ na walima son dɔ bɛ na a ye kɛmɛ fɛn feere son dɔ bɛ na kɛmɛ fila fɛn suɲɛ o tuma min fana ye marchandise san ɔ n'a den ma taa fɛn in talon walima muso a tɛ se k'a fɔ mɔgɔ min k'a sara o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a tiɲɛ walima a yɛrɛ bɛ to tulonkɛ la la dɔrɔn a bɛ tiɲɛ barika bɛ bɔ u fila bɛɛ lajɛlen na o tuma tiɲɛ jiriden duman dɔ ye jumɛn ye tugun tiɲɛ fɔla k'a bɛ shahidu suw ka jɔyɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ tiɲɛ fɔ maa minnu ye npanmuru fili alakira nɔfɛ ka faatu alikiyama jɔ don k'e bɛ wuli olu ka kɛnɛ kan o de la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam man sa'ala allaha shahadata bi sidqin ni maa min y'a ɲini ala fɛ ko ala k'a shahidu suya ni tiɲɛ ye ballagahu manazila shuhada ko alahu taala bɛ e bila shahidu su jɔyɔrɔ la wa in mata ala firashi ko hali n'a tigilama fatura a da dilan kan tiɲɛ jiriden dɔ ye jumɛn ye tugun o de ye n'i ye tiɲɛ fɔ i bɛ kisi ka bɔ i jugu kelen kelen bɛɛ ma hali maa minnu b'i nɔfɛ k'u b'i minɛ n'i ye tiɲɛ fɔ i bɛ kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma ɔ ni e ka kan ka minɛ ka t'i datugu kaso la n'i ye tiɲɛ fɔ maa minnu bɛna i minɛ ala b'i kisi u tɔɔrɔ ma i ka tiɲɛ fɔ kama o de la minhajul muslim tigi b'a lakali an ye ko cɛ dɔ a ye ko dɔ kɛ fangatigiw b'a nɔfɛ a bolila a taara a yɛrɛ kalifa ala jɔn ɲuman dɔ la a ko ala jɔn in ma i k'a dɔn n bɛ ka ɲini n dogo ala jɔn in a ko a ma i da yan a y'a da ala jɔn in ye binsiri ta k'o fili a kan o tuma ɲininikɛlaw nana u ko yala maa ma tɛmɛ yan wa ala jɔn in ko ko mɔgɔ nana k'a dalen bɛ binsiri in duguma a ye tiɲɛ fɔ sabula ala jɔn tɛ kalon tigɛ o tuma alahu taala y'u dusukun ladɔnniya k'a yira o la bisikiya sira fɛ ko ala jɔn in bɛ ka a ɲakaro kɔrɔbɔ u la mɔgɔ dogoyɔrɔ ye binsiri kɔnɔna ye wa ka sɔrɔ a ye tiɲɛ fɔ o tuma cɛ in kisira ka bɔ a ɲininikɛlaw tɔɔrɔ ma ni ala jɔn in ka tiɲɛ fɔ sababu ye nka n'a kun ye kalon tigɛ n'u y'u jɔ k'a ɲininka a yɛrɛ siran a n'a ka sigasiga a bɛ dɔn ko cɛ in b'a bolo nka n'a ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ a bɛ basigi a dusukun bɛ lafiya o tuma cɛ in a kisira ni ala jɔn ɲuman in ni a ka tiɲɛ fɔ sababu ye a bɛ komi an ka waati koronna ɔ ni alahu taala sɔnna ka sigida wɛrɛ don an garijɛgɛ la o tuma koɲɛ duuru bɛ tiɲɛ na an bɛna o koɲɛ duuru in fɔ ka sɔrɔ ka don arajaba walan kɔnɔna na an bɛ alahu taala deli arajaba min n'a jɔra ala ka barika don an na arajaba in kɔnɔna na ala ka barika don an na sunkalomakɔnɔ kɔnɔna na ala ka sunkalo kɛ an ɲɛnafɛn ye alahu taala k'an ka laɲiniw sabati ala k'an fara tiɲɛtigiw kan ala k'o k'an ye ala kira hɔrɔma kama salatu barika kama sali ala muhamadu wasalamu alekumu waramatulahi taala wa